Supra a sa crisi chi at corfiu su territòriu de Nùgoro e supra a sa situatzione chi b'est in Nùgoro e in Pradu intervenit s'Apan, s'Assòtziu Impresas Minores e Mèdias, chi at iscritu una lìtera aperta a s'assessore regionale Maria Gràtzia Piras. Totus podent bìdere sa situatzione chi sunt patinde sos zassos industriales de totu sa Sardigna. Nemos però bi pensat a denuntziare sa crisi profunda de Pradu, comente chi siat andende totu bene, Iscrivent Enrico Devoto e Gianfranco Seddone, presidente e diretore de s'assòtziu. In Pradu, de sos duchentos otanta capannones una borta in atividade, nd'abarran in atividade pagu prus de su chimbanta pro chentu. Sos àteros, oramai desertos e tancados sun agrestados e isbandonados, iscrivent Devoto e Seddone. Sos caminos, mancari prenos de fossos e chin s'asfaltu iscussertu, sun illuminados dae fileras de lampiones chi cada sero fachent luche fintzas a sos lotos mai bèndios, chi sun sessantunu. Sas impresas chi chin corazu sun andende a dennantis lu sun faghende petzi chin sas fortzas issoro, dao chi su cussòrtziu ZIR Prato Sardo, suprimiu in base a sa leze regionale chimbe de martu duamiza e oto, sa nùmeru tres, si leghet in sa lìtera, est galu in liquidatzione. S'iscadèntzia dada dae sa Regione e dae sa Commissione Europea fit cussa de su trintunu de Nadale de su duamiza e doighi. Oramai semus in su duamiza e bìndighi e de cussu impinnu formale non s'ischit prus nudda. Su cussòrtziu, difatis, b'est galu, chin sas lamentas de sos operadores, si leghet in sa lìtera, ca su bonu de sos apaltos internos benin agiudicados a sas impresas esternas, In prus, su cussòrtziu no azudat sos operadores cando b'at problemas che a sos tributos locales chi si pagan, siat a su Comune che a su cussòrtziu matessi. S'Apan Sardigna pedit un'addòbiu urgente intre s'assessore Piras e sos operadores de Pradu pro ischire pro ite custu ritardu in sa liquidatzione e crarire su ruolu de sas tres istitutziones chi an fundadu su cussòrtziu e chie at a picare su postu issoro. Non semus torrados a su tempus a pustis de sa gherra, cando sos italianos si campàbant pro more de sos azudos de sos alleados e de su pianu Marshall, ma sa situatzione econòmica e sociale de s'Itàlia e, a manera particulare, de sas regiones de su Sud abarrant crìticas. Chin bator milliones de pessones pòveras chi non resessint a ponner paris su pranzu chin sa chena, De custas, batoschenta miza sunu pitzinnos. Un'emergèntzia alimentare bera e pròpria. Su Bancu Alimentare at organizau una colletta alimentare, lu faghet dae degheot'annos, pro sàpadu bintinove, pro totu sa die in Sardigna. Duchentossessanta butecas an a ospitare sos volontàrios impinnados a collire cosa de manicare. In Nùgoro sunu seichi sas butecas chi an aderiu. In su territòriu de Nùgoro puru, sa crisi corfit chentza pompiare in cara a nemos, e sunu prus de baranta miza sas pessones assìstias dae sos assòtzios de volontariadu chi an a dare sos azudos. Sa colletta alimentare est istada presentada custu manzanu in Nùgoro in s'interi de una cunferèntzia istampa in Munitzìpiu. Sos onores los at fatos su sìndicu Bianchi, chi at faeddadu de s'importu mannu de s'initziativa, chi azudat a chie est in dificultade, ca medas bortas sos comunes pro problemas econòmicos e burocràticos non resessini a lu fàghere. Su programma est istadu ispricadu dae Giorgio Frasconi, presidente de su Bancu Alimentare de sa Sardigna, chi at ammentadu comente est naschidu su progetu, An a èssere prus de doamizechimbes sos volontàrios chi pro totu sa die an a collire dae sos clientes mànicu chi a pustis at a èssere colliu in sos centros de su bancu de Selàrgius e de Muros. S'annu coladu fin istadas collias chentu otanta tonnelladas de cosa binti dadas in provìncia de Nùgoro. In Nùgoro at a èssere sa parròchia de Santu Pàulu a collire su recatu e a pustis sa Càritas e sas mensas parrochiales l'an a distribuire a chie nd'at bisonzu chin su coordinamentu de su Bancu Nugoresu de Solidariedade. In sa cunferèntzia bi fit su vitzepresidente Giancarlo Cocco. In prus est istadu istituiu unu nùmeru, su bàtoro chimbe chimbe zero bàtoro, pro donare duos euros. Ca a dispetu de sa crisi, sa Sardigna non si dogat, e in sos ùrtimos duos annos sos sardos an donadu meda de prus pro azudare chie est in dificultade. S'annanghet unu capìtulu nou in sa vertèntzia Meridiana. A un'ala sichint sos adòbios intre dirigentes e sindacados pro cumprèndere ite fàghere, a pustis chi sunt istados postos in mobilidade milleseschentos trintabàtor dipendentes, A s'àtera s'amministradore delegau nou s'irlandesu Richard Creagh, chi in sos fatos cunfirmat chi sa punna de sa propiedade est cussa de secare cantu prus possìbiles. Custu manzanu difatis s'amministradore at dispostu de tancare sos ufìssios istòricos chi Meridiana aiat in carrera Capranica in Roma, una detzisione, operativa dae prima die 'e Nadale, chi cunfirmat sa volontade de mudare dae fundu a susu sa cumpannia aèrea. Ufìssios chi, a pustis de su ridimensionamentu in atu, no aiant prus resones de esistire ca fint tropu caros. Sos sindacados ant apretziadu custa detzisione. In custu mamentu de riorganizatzione e de mutzaduras de sos gastos, nat Gianluca Làngiu de sa Cisl Gaddura, est un'atu curretu e abbistu, ca tancat una sede de rapresentàntzia, su prus de sas bortas bòdia, chi gastavat unu muntone de dinare. Eris manzanu in Olbia bi fin Marco Rigotti, presidente Meridiana, e Colin Smith, consulente de s'amministradore delegau nobu, espertu de finàntzia internatzionale. Cras manzanu sas organizatziones sindacales an a adobiare s'assessore regionale a sos trasportos Massimo Deiana. Cumintzana cras a manera ufficiale tres dies de addòbios organizadas dae su Liceo de sas Iscièntzias Umanas e Musicale Bustianu Satta de Nùgoro pro celebrare sos chent'annos de sa morte de su poeta nugoresu Bustianu Satta. S'at a comintzare a sas deghe e mesa chin s'inauguratzione de unu alturilievu dedicadu a su poeta nugoresu, presente in intro de su Liceo, restauradu dae s'iscultore Pietro Longu. At a sichire sa premiatzione de sos binchidores de su cuncursu literàriu A Bustianu con affetto, istituidu dae s'assòtziu de sos sardos de Verona dedicadu a su poeta. In programma finas sa premiatzione de su binchidore de su cuncursu pro su logo nobu de s'Istituto.

Sa Lupa Castelli sichit a bìnchere e abarrat prima in sa classìfica de su girone G de Sèrie D, chin su Palestrina at bintu sa 'e oto partidas in fila a pare chin su puntègiu de bàtoro a nudda, como at trintaduos puntos e ch'at codiadu sa segunda a ses puntos de distàntzia. E pròpiu sa Lupa Castelli at a èssere sa rivale de su Nùgoro custu fine chida, una gara chi paret difìtzile pro sos nugoresos chi però podent resessire a la apoderare. Sichinde sa prima in classìfica b'est sa Viterbese chi at bintu duos a unu chin s'Ostiamare. Cuarta a bintiduos puntos s'acatat s'Aprilia paris a su San Cesario chi ant paregiadu chentza retes. In sa 'e chimbe positziones bi sunt Nùgoro e Sora. Sos latziales ant bintu chin su Terracina pro unu a nudda. Su Nùgoro imbetzes at paregiadu unu a unu chin su Fondi. A pustis de aer pèrdiu chin su Nùgoro s'Olbia at bintu duos a unu chin Isola Liri, torrat a bincher s'Arzachena puru tres a nudda chin Anzio Lavinio, su Budoni at paregiadu chentza retes chin su Cynthia, mentres sichit a pèrdere su Selargius chin s'Astrea si ch'at ghiradu chimbe retes, sa rete pandera pro sos sardos l'at sinzada Migoni.